ndị igbo be anyị ka ka anyị nọ tata mana anyị nọkwa ọfụma elu ọnụ mụ mara mụ anyị ekekwu maka ofe na-aba gị n'anya nọ n'ife isi onyonyo m ka anyị kwu maka ya tata maka ọ bụ na mụ na unu ekwune maka ya echi ndị abakpa azọma ofe wa azọmagada Mm, anyị jee bọchama okwu anyị ga-afụ na wa azọmaga na ndị abakpa ekwumege na wa bụ ndị nwe ofe ụfọdụ n'ime anyị na-ajụ sị kị bụ ife na-akpọ abakpa ndị abakpa bụ ndị yoruba ndị abakpa bụ ndị ofe mmanụ ndị abakpa bụ ndị yariba oge ọbụla ị nụ ka anyị sị ndị abakpa yariba ofe mmanụ maị na wa ka anyị ekwukwe oishiwa eko Mm, ị maị na ụdịlị ndụ we ebi anyị ndị be anyị ji ashịkwa wa ndị eko ka anyị kwuo okwu ofe nọ n'isi ife onyonyo tupu ndị abakpa anala anyị ya igbo be anyị ụfọdụ n'ime anyị adị akpọ ha ofe ọkwụlụ ọfụma ụfọdụ n'ime anyị na-asị na ofe okro dọ ọ wa sị okro soup okro bụ afa ndị ọcha nye ọkwụlụ Ka ndị Igbo be anyị wedulu ka wee je ga-eme odibo na Amerịka na 1679 wee bulue n'obodo ndị Amerịka. Ndị ọcha ajụma wa ife ọ bụ wa sị na ọkwụlụ dọ na we erie. Ndị ọcha ị ma na ile wa adịna mma ịkpọ afa ndị Igbo ịkpọkarị nke anyị na-afụ ụfụ mana anyị na onwe anyị na-enwe ike akpọ nke we ọ bụ na ịkpọ ha na nke we wa amụma ya amụ mana we adị enwe ike akpọ nke anyị nke wa ga-eji mụta ịkpọ afa nke anyị wa gụgharị anyị afa ya me wa ji gụgharị sịzị ọkwụlụ bịa gụzịa okro okro a ị ya anụ bụ afa oyibo ndị ọcha gụ ọkwụlụ na 1679 ndị igbo bụ ndị izizi Ọkwụlụ bụ afa izizi wa ji wee mala ọkwụlụ and ndị Igbo bụ ndị izizi nwe afa. Jie na-egosini na ndị Igbo bụ ndị izizi mala ofe. Ndị Igbo bụ ndị izizi mala nni e tupu ndị ọzọ abịa erime. Mana we ga-ekwu kịta ndị ọzọ eso anyị zọma. Unu afụga na ịkpọ afa anyị adị ekwe ndị ọcha eme. Ọ bụ na anyị nee anya tata, anyị ga-afụ na ụfọdụ afa n'ime ana Igbo ime delta ka wa kada me ife fụ ndị Igbo anyị nọ n'ime delta wa gụgharị afa anyị shinne maka na o kwene we ga-akpọ dịka asaba ahaba ka wa te bụ ndị ahaba ka wa te shị wa amazị m ife afụfụ ịsị ahaba wa ji gụgharịzịa asaba

Ka ife anyị ji ka ọ bụ na ndị Igbo ya bu ụzọ weghe nnie, ka ọ bụ ndị Igbo bụ ndị bu ụzọ gụọ afa, ka ife anyị ji okwu nke a ga-eme, o nwe ife anyị ji ya ga-eme. Ife anyị ji ya ga-eme bụ na ụmụ anyị ga na-amụ ha, ndị ọzọ ga na-amụ ha. Ndị na-asị na wa bụ ndị mụ ndị Igbo n'ime Naịjirịa, ọ ma ekwezi wa na-asị na wa bụ ndị mụ anyị, ọ ga-ekwezi anyị kwụsị maka ife ndị a bụ ife ị ga-enwe ike weghesi as evidence ya ka ị ga-enwe ike weghesisi wa na ọ bụ na ịsị na anyị nwe anyị ka ka o si bụzi na oge dị ọnwụ oge dị ọnwụ anyị nwe ife dị ọnwụ oge dị ọnwụ oge dị ọnwụ ndị Igbo ma ife dị ọnwụ unu asịzi na oge dị ọnwụ na unu nwe anyị na ọ bụ na itie gbama oge anyị ekwu ị ga-afụ na anyị bụ ndị Igbo anọ ga-atụpụ ndị ọzọ anọ unu afụ ife ha ya o ji bụ na ọ dị mkpa na anyị jido nke anyị ife kachasị asọ m n'ịbụ ka ndị igbo anyị si eso m ọbịa na-asọtụwa n'ife ndị na-ekwu okwu a na-ekwu kịta ndị be anyị kirie ọ ga-asọtụwa maka na wa afụgo onye na-akwụsị na ịntanetị na-asị na-eke ife webụ nke ife webụ nke nọ ka anyị si eme nke nọ ka anyị si eme ọnwụ ka anyị jido nke anyị nke anyị bụ nke anyị ka anyị tụfukwene ka anyị wegosi ụmụ anyị Kwụsị ịgwa ụmụ ị na ofe ọkrọ ka i si. Ife i si n'ụnọ bụ ofe ọkwụlụ, ọ bụ na ofe ọkrọ. Daalụnụ shinne. Kesisalịnụ m ozi a. Ọ bụ na ị dịka esode m na Facebook, biko solu m. Ndị Facebook na-ezuzu ezuzu. So ọ bụ na ị dịka esode m na YouTube, subscribe to my YouTube channel, gbatị your nif- notification bell. YouTube m ka na-ekpo ọkụ kịta karị Facebook maka ndị Facebook jido peji m ejido mana ndị YouTube na-ekesisa vidio m. ị chọ ka ị na-afụ ife ncha ntị subscribe to my youtube channel ka chukwu gọzili m ndị igbo biko do ndị igbo be anyị ndị sị na wa ga-akwụ m n'azụ ike ama agwụ wa biko do m na-arịọ anyị lohekwenu ije m chọ ije on the 22nd na abuja unu bụ ndị mekwe institution of humanitarian ji wee fụ m ọ bụ na ọ bụ na unu so me m bịa bupụ m n'ezi Ndị Humanitarian Institution ama afụ m, ya ka wa ji fụ m nye m scholarship. Wa enyega m kịta enwene m ego ga-eje Abuja, bikonụ do. Ndị mmadụ na-atụnyakwali m ego, I appreciate m na-asị unu daalụ. Mana ya bụ ego adịka elude, m na-arịọ. Ka Chukwu biko metụ ya aka n'obi ka i nyeli Ada Anịọcha 101 aka. ka o jee Abuja jee bugheli Ada Anioma 101's family certificate wee maka ọ bụ na mụ sọsọ ya enwe anyị ncha ya eso nwe daalụnụ shinne ka Chukwu gọzie onye ọbụla ka o mesie